mụ na ada m nwaanyị jelu bata na nke grace of africa ka anyị bịa golo akwa ndị igbo day ya na igbo picnics nke ga-eti eti na mba united kingdom na ada m nwaanyị ọ na-arọta nke maka anyị abatago na grace of africa ị fụrụ ebe ọ na-anọ na ekwentị ya ị chọọ ị kọpili ije ilukwe ọ na-ele akwa dị iche iche ma nke ndị mama ma nke ndị papa ma nke ndị ụmụaka ihe omenala igbo na asụsụ igbo na-amasị anyị maka ọ ga-eti eti kpọtụ akpọtụ na summer ị ma na asị na anara afụ ugo daa daa ị fụ ugo ị kpali ya nku maka summer anara abịa ọ bụ sọ 3 months ka ọ na-abịa na mba united kingdom season ndị ọzọ bụzi oyi oyi so anyị ga-arọla akwa ikuku ị fụrụ ka m na-etesti akwa nke ọ dịkwa m mma ee ada m nwaanyị si na ọ dị mma n'okpu ndị igbo eji malụ fa ọ dị ebe ahụ maka ndị chọọ ime igbo day dị iche iche ma ndị lọlọ ma ndị nze ma ndị ọzọ ma ndị na-ekpu wig n'elu wig ka ọ na-agafe ada m nwaanyị na-arọta nke ị fụrụ ya mụnwa na-arọtakwa nke m nee grace of africa ka ọ na-efele unu aka ọ na-asị mma mma unu aghọtago ya bụ nekwe ndị bịakwa igolo akwa na-etest maka ọ na-elekwa akwa reasonable price ashọkwa m mgbe m bata maka abịa m ngolo ofu akwa m kpozie akwa ekpo ekpozi m akwa gha gha gha ị fụ akwa m kpo e ọ ga-eju akwa akpa john holt ọkwa unu ma akpa john holt ọ ga-eju ya akwa m kpozi with surprise maka na ọ na-elekwa reasonable price ọ na-akwa akwa ọ na-akwa akwa ị fụrụ ka obi anwụlị si adịzi m na-ekpoko nke a bụ ntọrịka ndị be anyị ụmụ nwaanyị ị ma na ị nọkata i dresikwa ka onye nne ọ bụrọ mgbe niile i yie trouser i yie trouser i yie nika ị nọkatakwa ị dị ka onye nne ndị igbo ejiri mara ndị igbo ị fụrụ ka m na-amakwa ya kwa akwa ndị be anyị ọ dịkwanị mma unu nenekwenụ ya ka unu maa ma ọ dịkwa mma ọ bụkwa na ọ dị mma unu gwa m ọ kwala elili tinye ya ị fụrụ ya ka m na-eshake ukwu onye na-enwerọ ego ọ na-eri ofe owere m wee jezie rọlie akwa isi agụ ejikwe mara ndị be anyị nekwe anya nke bụ aba na anya abada nke ka a na-akpọ aba na anya nrọkwala ya ala gwa m nnọọ ị fụrụ ka m na-eme ọ dịka nke a dịkwa m tight mgbe na-ayọkwa ya ịyọghịrị ịyọghịrị mana ihe a ọ ma mma ya ka m ji afụ ụsọ ya ọ bụgodị na ọ dịchara m mma kama iluzu onye ma m goo onye nekwe nke aba na anya kwa ma like ihe red ị fụrụ ya ihe chapụla achapụ eji malụ ndị igbo ndị igbo na-eyi ihe red orange nya bright color yellow eji wee malụ fa ọ bụ ya ka m ji na-arọta red orange yellow ihe chapụla achapụ especially na n'ejiji ifrozi ihe eji ga decorate ya nya bụ accessories ndị igbo nya bụ ị gochichicha akwa iweziela ihe ndekoret eji wee mara ụmụ nwaanyị igbo iyiri ihe onu ịmaga ewe nya na ị dụ single so ndị nne mama ee n'ezi n'uju ya o nwere nnọọ nnukwute shop grace of africa egochagokwanụ m o na-enye ka m na pak iru wee na-atọzi m nnọọ polina polina maka egote m ezigbo ihe nnọọ m atụrụ anya nekwanụ anya o anakwa m ikwa ka m si amụli chineke daalụ ka m si wee chọpụtakwa ebe chineke baibai nụ o baibai ndewonu ndị grace na-asịkọ m baibai Nenye ndewo na onye na anyị akara ifu n'anya ma kesakwanụ kpọọnụ ndị ọzọ maka o nwere ndị a nwara na Grace of Africa ndewonu ka emesịanụ